Is aoibhinn liom. Ní miste liom. Ní maith liom. Is fuath liom. Is gráin liom. So, meascán anseo, a bit of a mixture here, ok? So, not just is maith liom, is maith liom, ní maith liom, ní maith liom. Ok, an maith leat a bheith ag éisteacht le ceol, ag imirt spóirt, ag imirt cluichí ríomhaire, a bheith ag canadh, a bheith ag iascaireacht, a bheith ag rith, a bheith ag féachaint ar an teilifís. iontach. Tasc 1 Ar fheabhas! Tá tú críochnaithe le Tasc 1 agus anois Tasc 2. So, an focal seo 'uair'. Cad is brí le 'uair'? 'Uair, uair amháin. once, one time, OK so uair is a time and uair is an hour so mar shampla uair a chloig OK is one hour dhá uair a chloig two hours agus féach tá ciorcal anseo anseo you'll see it there in front of you tá ciorcal glas ansin OK so one hour, two hours, three hours. Uair amháin, once. Dhá uair, twice. Trí huaire, three times. Trí huaire, so, it has two meanings, ok? Um so, scríobh isteach sa chóipleabhar, ok? Uair amháin, dhá uair, trí huaire, ceithre huaire, cúig huaire, sé huaire, seacht n-uaire, ocht n-uaire, naoi n-uaire, deich n-uaire. So, 7 go dtí a 10, tá N hyphen ansin, tá urú ansin. Fiche uair, twenty times. Tríocha uair, thirty times. OK. Then, féach síos agus scríobh isteach sa chóipleabhar, gach lá, every day. Cúpla uair sa tseachtain, a couple of times a day. Ó am go chéile, le dhá bhliain anuas. Go rialta, or go minic, you can say there, gach dara lá, every second day, uair nó dhó sa tseachtain, uaireanta, a thuilleadh, riamh, ever or never. OK. So scríobh isteach sa chóipleabhar and there's another tá, féach ansin, tá ceann breise ansin sa tseachtain, in the week. OK now, bí ag caint. Cé mhéad uair sa tseachtain, how many times a week, a imríonn tú spórt? Do you play sport? Agus an freagra, imrím, you have it, the first word is there for you already, imrím eh spórt, uair amháin sa tseachtain, once a week. Imrím spórt uair amháin sa tseachtain. Ok? So sin an sampla, do as many of those as you can, give them all a go. Bain triail as. Ok? Tasc 2, críochnaithe. Tasc 3, Ok, an aimsir láithreach. Ok, níl sé seo nua. Rinneamar an Aimsir Láithreach sa chéad bhliain, i mbliain a haon. Ok, so this is just a bit of a recap. So seo réimniú a haon, siolla amháin, can, féach, caith, éist. So, aistrigh. So féach haon go dtí a cúig, aistrigh. Caithim go leor airgid ar éadaí. Caith is the verb to spend or wear, so I wear no I don't I I spend because it's airgid caithim go leor airgid I spend a lot of money ar éadaí on clothes ok so déan do dhícheall cad scríobh an Ghaeilge agus an Béarla anseo and freagair na ceisteanna. OK, so haon dó trí ceathair cúig. Uimhir a haon, an éisteann tú le ceol go minic? An éisteann tú le ceol go minic? Cad é an freagra? I listen to or I do not listen to. OK? Éistim, Ní éistim. So haon dó trí ceathair cúig. An-mhaith. Tasc a ceathair anois, réimniú a dó. OK. so, déan do dhícheall anseo, so, réimniú a dó, dhá shiolla, cabhraigh, breathnaigh, foghlaim, éirigh, dhá shiolla, two syllables, ok, so we're just going to give these a go and see how many we can do Aistrigh na habairtí seo Nach n-éiríonn tú tuirseach riamh den chartún seo? Nach n-éiríonn tú tuirseach? Cad é tuirseach?

Ok, very similar to the other ceisteanna that we did back here, Brónagh. Ok, in these ones. Ok. So, go minic, how often a imríonn tú spórt? Imrím spórt dhá uair sa tseachtain, mar shampla. Ok. Agus uimhir a trí ansin, Ní bhuail sí lena cairde gach lá, ach sheol sí teachtaireachtaí chucu. Ní bhuail sí. Ní bhuaileann sí lena cairde, with her friends, gach lá, every day, ach seolann sí, she sends, teachtaireachtaí, messages, chucu, to them. Ok, new word there is chucu, chuig is to a person. Ok, is réamhfhocal é sin. Déan do dhícheall. OK. Tasc uimhir a cúig. OK. So, tasc uimhir a cúig, bí ag léamh. OK. Bí ag léamh agus scríobh blag. So, beidh tú ag léamh agus féachaint ar a sampla because in your blog, your blog is going to be very, very similar to this one here, ok? You're going to be writing a blog. So féach air seo, tá cailín anseo ag caint. So she's talking like you are going to be. So mar shampla, eh, tá ceisteanna anseo. Cé na caithimh aimsire atá agat? And. Dúirt an cailín, Bhuel, is breá liom a bheith ag dul go dtí an phictiúrlann. Is breá liom ceol, spóirt agus grianghrafadóireacht freisin. Uimhir a dó, cén caitheamh aimsire is fearr leat? Ó, níl faic níos fearr ná an grianghrafadóireacht leis an bhfírinne a rá. There's nothing better than grianghrafadóireacht, photography, eh, leis an bhfírinne a rá, to tell the truth. All right, so there's loads of things that you're going to be able to take for this, OK? Em, OK, so lean ar aghaidh. Cén fáth a dtaitníonn sé leat? Is breá liom a bheith amuigh faoin aer. I love to be out in the air. Buailim le daoine nua an t-am ar fad. I meet new people all the time freisin as well cé mhéad ama a chaitheann tú air? How much time do you spend? ní bhíonn mórán ama agam i rith na seachtaine I haven't much time i rith na seachtaine during the week tá a lán staidéir le déanamh agam faoi láthair. I have a lot of study to do faoi láthair is at the moment. Ar an deireadh seachtaine, áfach, téim amach agus tógaim grianghraif. On the weekend I go out and take pictures. Caithim cúpla uair ag siúl thart ar lár na cathrach. I spend a couple of hours cúpla uair walking around the city Cá fhad is atá tú á dhéanamh? How long are you doing this? Bhuel, cheannaigh mé, cheannaigh m'athair ceamara dom My dad bought me a camera nuair a bhogamar go hÉirinn when we moved to Ireland ón tSeapáin from Japan Ní raibh mé ach naoi mbliana d'aois. I was only nine years of age, Seolaim grianghraf chuig m'uncailí agus m'aintíní sa tSeapáin. An mbíonn sé costasach? Bíonn agus ní bhíonn, It is and it isn't, Costasach, expensive, Bíonn na ceamaraí costasach ach níl aon amhras faoi sin. Ach nuair a bhíonn ceann agat, áfach, éiríonn sé níos saoire. it becomes cheaper when you have your own bíonn sé costasach grianghraif a phriontáil it is expensive to print ach is annamh a dhéanaim é sin it's rare I do that is féidir liom féachaint orthu ar an ríomhaire ar an ríomhaire I can watch them on the computer tugann sé sos duit ó bhrú an tsaoil agus ó stró na scoile. it gives you a, sos is a break agus an dóigh leat go gcaitheann déagóirí an iomarca ama ag déanamh obair bhaile do you think teenagers spend too much time doing homework ha ní dóigh liom é ach caitheann siad i bhfad an iomarca ama ag imirt cluichí ríomhaire agus a leithéid ok so níl sé sin éasca guys ok. quite, quite challenging but lots and lots of new words tá a lán foclóir agus frásaí agus nathanna ansin ok so you don't need it doesn't have to be as complex as that ok tá buachaill eile anseo bí ag léamh ansin ok tá a lán foclóir agus gach rud now here we are so scríobh an blog What do we want in the blog? So, mar shampla, Dia daoibh, is mise Adam, is duine spórtúil agus ceolmhar mé agus tá a lán caitheamh aimsire agam. OK? So, bí ag caint faoi spórt, ceol, teicneolaíocht, cairde, teilifís, meáin shóisialta, mar shampla, em, Instagram agus Facebook, aclaíocht, ag rith, ag siúl. OK? An fáth, the reason, a bhfuil caitheamh aimsire tábhachtach. Ceolchoirm a chonaic mé, cluiche spóirt a chonaic mé. Ok? So, déan do dhícheall, do your best. Scríobh blog ar sin. Ok, dúshlán breise, extra challenge. Eh, bí ag caint. Cruthaigh iMovie, nó Clips, nó GarageBand. Ok? So.